Moni ndine Jack ten ticheze. Eh. Nthawi zonse timapita kuti koma nkhani zake chifukwa nthawi zonse zimakhala kuti koma nkhani zake. Eh, akuti apolisi kum- kuchikwawa amanga Aida Chimwanga wa zaka 23 nkhani yomwe yazungulira eti video yazungulira pa, pa internet pa social media. Uh, Aida anali ndi mimba yoti m'mudzi mwake amaona amadziwa kuti munthu ali ndi mimba nthawi yobereka inakwana koma anthu anangodabwa kumuona mimba ya flat koma mwana palibe ndi anapita kukachita ripoti kwa afumu nde afumu atapita kukatani kukasaka mnyumba mwake muja anapeza kuti pali zovala zounjikira pansi pa, pa zovalazo pali bigiri ngati pero yovindikira mkatimo muli kamwana ka- kali m'madzi koma kamwana kuti kakufa eti nde ine ndinaziona mwangozi sindimadziwa kuti ndikuona chani koma zandiswa mtima eti zo zoopsa zokhudza nde kaya apolisi antenga sindidziwa kuti zinthuzo zili bwanji eti i know kuti anthu tikuziyang'ana sindidziwa kuti anthu tikuziyang'ana mwa mtundu wanji koma ineyo pali njira yomwe ndikuyiyang'ana ndikuyang'ana mental health ndikuona ngati aidayu sanali bwinobwino ayi kapena ndinene kuti sali bwinobwino mentally ndipereka chitsanzo cha ineyo eti kuti panopo ndili pa maternity leave eti nkona ndili ndi nthawi yambiri chonje eh, mavidiyo yanja ndili pa leave kumene ndili kuno ndimakhala ku manchester mayi munthu wa mmayi akakhala kunena kuti ndiwodwala kuchipatala kuja chinthu choyamba amayang'ana mental health akamakufunsa mafunso nthawi zonse salephera kufunsa kunena kuti ukumva bwanji ukuganiza bwanji are you sad how are you feeling are you depressed nthawi zonse amachita cheki kuti mmutu mwako zikuyenda bwanji amayambira uli ndi mimba kufikira kumapeto kwa mimba kuja amafunsabe funso limene lija umafilanso mafomu ma questionnaires pamakhalanso funso limene lija kuti ukumva bwanji mmutu mwako komanso Ukabereka kumakhala ma midwife ndi ma timati ma health visitor amabwera kuzakuyendera amakuzungulira zungulira kuchita check kuti uli bwanji mwananso ali bwanji osati tsiku limodzi iyayi amabwera week ino week yamawa pena amangotulukira mwadzidzidzi dala cholinga kuti angokuona kuti uku ukukwanitsa ukuchita kopu bwanji ndi njira yokuchitira support akapeza kunena kuti china chake chikukanika kaya ukukhala kuti mmutu mukuvutika maganizo china chake sizikuyenda uli depressed nthawi yomweyo amakutumiza ku counseling chifukwa chonena kuti imatha kukhala development ya matenda matenda ambirimbiri mimba ija mimbazi anthu amene amatha kukhala ndi mimba ndi kubereka bwinobwino mwana basi bwinobwino ndi anthu amwayi eti alipo anthu ena onena kuti sizi- siziyenda chonchi chayi ayi kubereka kuja kumachita overwhelm kubereka kuja plus ma hormones aja amagwira ntchito mwa negative pa, pa thupi lawo mmutu mwawo siziyenda mmene anthu enawo anthu ena ake pali matenda osiyanasiyana ma mental health disorders amene ali associated ndi azimayi onena kuti ali ndi mimba kapena angobereka kumene anthu ena siziyenda chimodzimodzi ndipo palibe control control yake ndi kuchitidwa monitor ndi kukhala ndi support ya mphamvu kwambiri kunena kuti chani amuteteze mzimayi uja chifukwa azimayi ena amatha kuzipha ena amavulaza mwana koma sidala iyayi zimakhala kunena kuti basi za- zangowachita affect pali pali postpartum depression matha kungokhala kuti kubereka mwana uja kungokhala depressed sufuna chilichonse sufuna kukhala ndi aliyense kudana ndi aliyense kumadana ndi mwana yemweyo eh? nde pali postpartum psychosis iyi nde yoyipitsitsa eh? amafunisisa kuti aone kuti usapezeke kuti wakhala ndi psychosis kubereka kuja ndi chinthu al- amene azimayi azimayi aliyense amene anabereka akudziwa Kubereka kuti ndi chani? Kuti anthu ena amatha kutulukamo bwinobwino koma anthu ena satulukamo bwinobwino. Zimachita affect so negative amatha kupezeka kuti akhala ngati apanga temporary misala, kaya misala ya temporary nkupanga zinthu zoopsa zodabwitsa zonena kuti sangapange normally. Nde anthu amafunika kuchitidwa assess. Komanso munthu uja kuti masiku amene ajawo leading up to kubereka kuja kukhala ndi support ndithu anthu okuzungulira kuti aziona chifukwa zimenezo zimavulazitsa ana. Ndikudziwa kuti pachitikaso nkhani ina mtsikana wina anakataya mwana toilet eh, maiko ngati kuno amakuchita monitor chifukwa choti amanena kuti zimatha kupangika for up to one year mwana kubadwa kufika mpaka chaka munthu umafunika basi anthu azikuchitabe check kuti kodi zikukhala bwanji kuti zikukhala bwanji ndi zoopsa zozizwitsa koma ah, ine ndikuona ineyo personal sindikuti ndikuchita diagnose ndikuona ngati kuti mmutu simunali bwinobwino iyayi chifukwa chabwino mwanayo wamuyika mbigili wamupha wate basi nkumusunga kuchipinda nkuvindikirapo zovala why munthu woti akudziwa kunena kuti aliyense akuyembekezera kuti afuna kuona mwana mutu wake ndiutekera kuti mutu wake sukugwira sakuchita reason sakuganiza olo pang'ono sadziwa zimene akupanga nde eh, i will follow up nkhani imeneyi zongofunika mental health awareness kwambiri yokhudza azimayi onena kuti ndi odwala kapena obereka because sudziwa kuti zikuchita affect bwanji eti nde support ikhoza kukhala onena kuti ma health visit amene tikunenawo kulibe ku, ku malawi koma at least family eti munthu kaya azi aunty azi a- a- a- azi azipongozi azichemwali makolo just kungokhala ndi that extra support nde that's what i think nkhani yoopsa koma kungofunika kuwunikirapo bwinobwino kunena kuti pali issue yoyamba inali imeneyo ndiye yachiwiri yachiwiri akuti munthu waphedwa chifukwa cha fetereza wake yemwe eh? abambo azaka ndikuoneza ana ku chiradzulu azibambo awiri amangidwa chifukwa cha kuganizidwa kuti apha abambo ena ake dzina lawo aulalia a zaka 65 aphedwa chifukwa cha fetereza wa matumba awiri a fetereza eh, awapha kuwakhaphakhapa mmutumo ndikuwabera katundu kuwaberanso matumba awiri a fetereza anthu awapeza ata- atamwalira ali mnyumba mwawo komano anthu awiriwo agwidwa chifukwa china kuti amakagulitsa agwidwa akugulitsa katundu wawo wa aulali awo nde sizokhazokha zija zovala zovala zovala za munthu onena kuti amupha zija anthu inu Inu munthu akafere fetereza wake matumba awiri kupha mpaka munthu kupha munthu in iih dzikolitu kodi anthu alowere kuti eh? zinthu zikuvuta sikuti zikuvuta munthu mmodzi tu zikudulira aliyense sikuti zadulira okhawo amene akupha anzawowo ayi eh? nde munthu ata ndi anthu atani inonso pano matumba awiri a fetereza mpakana mukamuphe munthu mpakana basi mwa- kumbera kumakagulitsa openly anthu mpakana basi kuwagwira komatu anthu atu Ei, wiki iliyonse tu ku- ku- kudzafika pano pomaoneka ngati wiki iliyonse kukugwa zina zake zosakhala bwino chonchi eti eh? nde akuti iyi yomaliza yakwathu mwana wa zaka 16 wagwiririra mayi gogo wa zaka 74 iyoyo nde kusowetsa komenti Iyeyo mnyamata wa zaka 16 amasilira amayi a zaka 74 mpakana kuwagwirira. Mnyamatatu ngati ameneyoyo ndi magulu ake okhaokha aja oti olo ana akhoza kugwiririra mwana. Ngati walimba mtima kupanga chipong ku, chiwembu munthu wachikulire ngati ameneyo, munthu weniweni akuyenera kumuopa, kumupatsa ulemu. Akhoza kupanga chipongwenso pa mwana. Anthu ake ndi amenewo. Munthu woopsa ameneyoyo sayenera kukhala mu society iyayi. Akuyenera kukakhala wotsekeredwa kwina kwake. Hee hee hee chifukwa akuti amayiwo, agogowo akayezedwa ndipo Zatsimikizidwadi kuti munthu anatanidi? Anawagwiririra. Tiyeni tikambe akunja. Nayi nkhani inachitika ku UK 2019. Mtsikana uyu ndi Verphy Kudi dzina lake eti. Uh, anabereka ali wang'ono eti she was 17 years old anali ndi mwana nde anali atatsala pang'ono kukwana zaka 18 amakhala yekha ndi mwana wakeyo amakhala ku amapatsa anthu ku uk akakaona kuti pena ulibe kalikonse amatha kukupatsa nyumba boma limakupatsa nyumba anampatsa flat yoti azikhalamo amamgayiranso ndalama zoti azikhala kudya ndi mwana wakeyo every week nde amakhala awiri ndi mwana wakeyo iyeyo ndi mwanayo mwana wake dzina lake Asiah atatsala pang'ono kukwana zaka ziwiri eti mwina kungodutsa chaka ndi hafu nde zomwe zinachitika uh, a Verphy amakwanitsa zaka 18 nde anachita decide kuti apite akata apite ku manyado ndi anzi akanjoye nde anaona kuti nde apanga bwanji ndi mwana iye afuna akanjoye anangotenga mwana uja kumusiya mnyumba anangomukiira mnyumba nkutuluka mavidiyo ake ndi awa mukuwaona apa mutchera muona akutuluka mnyumba anapita kukasangalala kwa azinzake anapita ku klabu amajambulitsa kadi yake mmene anayicheka amapeza kunena kuti amapita mu malo okadya anachokapo kwa masiku 6 atamusiya mwana uja ali yekha mnyumba mwana wa chaka ndi hafu Anakanjoyanjoya ku manyaudings kwakeko wayendayenda masiku 6 anabwereranso video yake ndiyo akumuonetsa akulowayo cctv panatenga ma hours atatu kuti ayimbe phone ku police kunena kuti mwana wanga sakudzuka apolice kubwera anapeza kuti mwana watani wamwalira apeza mwana wamwalira kumufunsa kuti zakhala bwanji amangonamanso zosa- zosadziwika bwino kunena ichi kunena ichi kunena ichi kunena ichi komano mapeto ake anapeza chilungamo kunena kupezanso ma cctv kuti anachoka kumutsekera mwana mnyumba for six days nde zitadziwika chilungamo Verphy anamangidwa anamanga for nine years anachita plead guilty to manslaughter ya mwana wake nde imeneyo nkhani ya Verphy yakunja manyaudings momwe akanatha kungokamsiya mwana iyeyo anali ndi mayi ake sikuti analibe mayi ake ali ndi mayi ake ali ndi anthu ena achibale akanatha kukamsiya mwanayo kwa achibaleko kuti ah ndi birthday yanga ndifuna ndikasangalale koma anasankha kupanga nkhanza komanso atafufuza anapeza kuti sikanali koyamba anamutsekeraponso ulendo wina anamutsekerapo mwanayo for two days anampeza ali moyo nde ataona kuti ah, wapambana wakhala moyo two days ndekuti mwinanso akhoza kukhalanso six days nde imeneyo nkhani ya Verphy anamanga tinena pano ndayifa iliyonse ina yaifupi kwambiri ndinena ina uyu ndi shirila Mackenzie mtsikanayu wa zaka 19 ende anali ndi chibwenzi chake damian russo damian anali zaka 20 iye atangoti anamva mphekesera yonena kuti damian afuna kuthetsa chibwenzi nde iye posafuna kuti chibwenzi chithe anaona kuti a kuli bwino tonse tingotani tingofapo nde zimene anachita iye anali ndi galimoto damian anali asanathetse kaye chibwenzi ananyamuka anatenga galimoto ija ndikuyesera kumayendesa pena pake ruti ina yake nde cctv inamujambula amayendesa kumaonetsa kuti afuna kuyenda njira iyi anayendetsa kangapo njira imene ijayi kenako ananyamuka chibwenzi chake chijayi sanathetse anakamtenga chibwenzi chake chija Damian koma Damian sanali yekha analinso ndi nzake nzake dzina lake ili sindinaloweza anali ndi nzake ujo nde anali anthu atatu mgalimoto nde mtsikana uja ndi amene amayendesa Shirila uja Shirilla Mackenzie nde Shirilla anayithamangitsa galimoto kuchita speed for over kuposa 100 miles per hour ndikuyithamangitsa ndimene mukuyiona apapa ichi speed akuti kuli bwino onse angotani onse angofa zena ngulira kuti chibwenzi chiti anayithamangitsa galimoto ija ndikukamenya khoma ila kuchita target kukhoma lija kuti ndikukamenya khoma galimoto ija ndikuphwasukiratu kunyenyeka anyamata awiri onse aja anafera komweko iye anatulukamo bwinobwino bwinobwino mmene akuonekera apa pamwe apapa ndi munthu onera kuti anali mgalimoto onera kuti yanyenyeka anthu awiri atani amwalirapo ndi anampanga charge mlandu wokupha onera kuti wapha anthu awiri and anampeza kuti ali guilty anamumanga for 15 years to life koma ma sentence awiri mmodzi 15 years to life winayunso 15 years to life ngati kuti minimum yochita serve ikhala ngati 30 years to life chifukwa choti akuti basi akuti ama- kunali kudzipha komanso safuna kufa yekha awaphe ndi awo ndi anangomwalira ndi awo iye nkukhala ndi moyo ndi apo akulira kukhoti kuti amukhululukire samaziwa zimene akupanga koma anamumanga panopo amumanga chaka chomwe chinonso chomwe achita sentence Shirilla Mackenzie nde nkhani zomwe ndinali nazo lero ndi zomwezo mukhale ndi tsiku lopambana